En toi. Voilà. Appelez-vous. Allah ka tolo ba halaki. Vraiment do. En toi.
Voilà. Aw bɔra ka video min ye sisan sisan dawuda ta t'o ye dɛ nin kɛra mali kɔnɔ de nin kɛra mali vilaji dɔ de la fɛnɛ ne m'a dɔn an bɛ don min na ko bi mun muso ko bɛ sisan an bi cɛw la fo ka taa se nin yɔrɔ ninnu ma kuwa ne m'o de faamu kuwa hadamaden i b'a dɔn mɔgɔ fɛn fɛn b'i fɛ mɔgɔ fɛn fɛn t'i fɛ i b'a dɔn depi ko daminɛ la mɛ k'i ɲɛ tugu a kan ka tila ka don a la n'i sar'o la a bɛ sɔrɔ ka na mun fɔ ko muso man ɲi muso man ɲi a dun y'a yir'i la depi a daminɛ k'a t'i fɛ e bɛ mun de ɲini a nɔfɛ mun muso ko de bɛ an bi cɛw la ne ma se k'o de faamuya aw yɛrɛ ka videwo nin lajɛ a y'a lajɛ tuguni En toi. Voilà. Appelez-vous. Allah ka tɔrɔ n'a halaki. Bɛrɛma don. En toi. Aw yɛrɛ bɔra ka video ye. Bɔn n'i ye ni muso sugu furu ka n'i ka du kɔnɔ k'a ye pɔsɔni k'i kɔnɔ ubiyɛn k'a tɛ k'i bangebagaw bonya ubiyɛn k'a nana erɔpu yan k'a y'i janfa ɛsike o kan ka bali mɔgɔ la dawuda ka video bɔra ka kɛ itali sisan sisan rezo sosiyo fan bɛɛ kɛra mankan ye a fan bɛɛ ko ni dennin tɛ cɛ fɛ ko mun na k'a b'i furu o ma mɛ ni cɛ bɛ k'a fɔrise a b'a kɛ cogo di a bɛ sɔn kɛ o ye diyagoya de o hadamaden i mana na jarabi muso la cogo o cogo a na hakili lajɛ kuwa e yɛrɛ ka nin video lajɛ cɛ filɛ k'i bolo da a kan nin ye a filɛ k'a gosi epi minnu yɛrɛ bɛ jama la olu yɛrɛ bɛ k'o kɛ yɛlɛkɛ ko ye kuwa diɲɛ ko min yɛrɛ ye maloyala ko ye ni fu kan ka siri ko min na a yɔrɔ la o yɛrɛ balima minnu bɛ kɛnɛ kan nin ubiyɛn lajɛbaga minnu taara nin ye dɛmɛbaga minnu taara mariyazikɛyɔrɔ la nin ye olu filɛ ka yɛlɛ ko nin to yen nin to yen seke u yɛrɛ b'a dɔn mun bɛ yen u bɛ waliden nɛgɛn ka taa don nin furu la u bɛn'a mɛn semɛni kelen ko muso y'a yɛrɛ faga ko cɛ y'a yɛrɛ faga ubiyɛn ko muso y'a cɛ faga k'a ye pɔsɔni k'a cɛ kɔnɔ u bɛna mun fɔ aa n'i kun t'a fɛ munna i furula a ma mɛ e cɛ min bɛ k'i ka wari bɔ fugariden e t'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ k'i ka wari latiɲɛ i ka wari to i kun i ka taa muso wɛrɛ ɲini ubiyɛn i b'a dɔn mɔgɔ tɛ saya kisi mɔgɔ ma dɛ mɛ nin dɔw yɛrɛ de ka ɲi ni ninnu dɔw silatununa wala bilayi o yɛrɛ de ka ɲi paseke adamaden dɔw tɛ maloya dɔn an bɛ don min na ko bi maloya ye fɛn min ye u t'a dɔn kuwa sinɔn nin ye maloyala ko de jama yɛrɛ la muso bɛ se ka nin ko sugu ta k'i sɛgɛrɛ yɔrɔ o yɔrɔ bilayi ne bɛ don ka taa n ka fini bɔ n na o y'a furusiri ko bannen wala bilayi e m'a dɔn e m'a dɔn nin ye maloyala ko ye dugukolo sanfɛ han jagoya de ye furu ye wa muso dan ye muso kelen ye dugukolo nin sanfɛ yan a k'aw ɲɛ yɛlɛ cɛ aw ɲɛ yɛlɛ dɛ